Moni, moni mwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Tsiku linanso lopambana limene Mulungu wakumwamba watilola kuti tikhale pamodzi ndi kugawana mawu ake. Mulungu wakumwamba alemekezeke, akwezeke pa chimenechi. Zikomo pakutenga nthawi yanu kuti tikhale limodzi ndi kugawana mawu a Mulungu nthawi ino.

Verse 1. ndipo njoka inali yakuchenjera yoposa zamoyo zonse zamthengo zimene anazipanga yehova mulungu ndipo inati kwa mkaziyo ha kodi anatitu mulungu usadye mitengo yonse ya m'mundamo mkaziyo ndipo anati kwa njoka zipatso za mtengo ya m'mindamo tidye, koma zipatso za mtengo umene uli mkati mwa munda, Mulungu anati, Musadye umenewo. Musakhudze umenewo. Mungadzafe. Njokayo ndipo inati kwa mkaziyo, Kufa simudzafa ayi, chifukwa adziwa Mulungu kuti tsiku limene Mukadya umenewo adzatseguka maso anu ndipo mudzakhala ngati Mulungu, wakudziwa zabwino ndi zoipa. Ndipo pamene anaona mkaziyo kuti mtengo unali wabwino kudya, ndi kuti unali wokoma m'maso, mtengo wolakalakika wakupatsa nzeru, anatenga zipatso zache nadya, nampatsanso mwamuna wache amene ali naye, nadya iyenso. Vesi 22, Ndipo anati Yehova Mulungu, Taonani, munthuyo akhala ngati mmodzi wa ife, wakudziwa zabwino ndi zoipa, ndipo tsopano kuti asatambasule dzanja lake ndi kutenga za mtengo wa moyo, ndi kudya, ndi kukhala ndi moyo nthawi zonse, Yehova Mulungu anam'tulutsa iye m'munda wa Edeni kuti alime m'nthaka mmene anam'tenga iye. Ndipo anamuingitsa munthuyo nakhazika makerubi chakummawa kwa munda wa Edeni, ndi lupanga lamoto lakuzungulira ponsepo lakusunga njira ya ku mtengo wa moyo. Mutu wa uthenga wathu ndi wonena kuti. Kodi Mulungu amafuna chani? Kodi Mulungu amafuna chani? Tseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Mulungu, zikomo chifukwa cha nthawi yinanso imene yakomerani kuti tikhale pamodzi ndi kugawana mawu anu, inde mawu anu amoyo. Khalani nafe ndi kutitsogolera ndipo mzimu wanu ukhale nafe ndi kutitsogolera mu phunziro lililonse. Mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera. Amen. Kodi Mulungu Amafuna Chani? Kodi Mulungu Amafuna Chani? Tawerenga nkhani imeneyi, nkhani yodziwika bwino ya Adamu ndi Eva amene ankakhala m'munda wa Edeni. Tonse tikudziwa bwino kuti Adamu ndi Eva ndi anthu oyambirira amene Mulungu wakumwamba analenga, mwamuna ndi mkazi oyambirira amene Mulungu wakumwamba analenga, amene anthu onse amene tili pa dziko lapansi pano, ngakhale timaoneka osiyanasiyana, koma tonse ndithu tinachokera kwa munthu ameneyu Adamu ndi Eva. Ndiye tonse nkhani si yachilendo tikudziwa bwino kuti atawalenga anthu amenewa Mulungu analenganso munda wake, munda wa Edeni, munda wa Mulungu. Ndipo atamulenga munthu ameneyu anakamuyika m'munda wa Edeni mmenemu kuti adzikhala m'munda mmenemu adziusamalira mundawo. Ndipo akuti m'munda mmenemu munali mitengo yosiyanasiyana, zipatso zosiyanasiyana zimene zinali mmenemu kuti Mulungu, anthu amenewa adzidya, adzikhala ndi moyo, adzikhala ndi thanzi. Ndiye akuti pakati pa munda pamenepa panali mtengo wina wodziwitsa zabwino ndi zoyipa. Unali ndi mphamvu ina yake yapadera yonena kuti chipatso chakezo ukadya munthu ukhozano kumazindikira chabwino ndi choyipa. Mtengo umenewu unali pakati pa munda pamenepa ndipo mtengo umenewu Mulungu anamuwuza Adamu ndi Eva kuti mtengo umenewu inuyo zipatso zake musadzadye iyayi. Za munda onse uno mukhoza kudya koma za mtengo umenewu inuyo musatani musadye ndiye mu chapter 3 cha genesis chimene tawerenga chimenechi akuti ino panali njoka ndipo njoka inali yochenjera kwambiri pa zamoyo zonse zimene mulungu wakumwamba anazilenga ndipo linali tsiku limeneli kutacha bwinobwino za mtendere za ufulu koma chinthu chachilendo chinachitika njoka imeneyi inayamba kuyankhula ndi mkazi ameneyu ndipo mmene zikuonetsera zikuonetsa kuti mmene njoka imeneyi imayankhulana ndi mkazi ameneyu mmene njoka imeneyi imacheza ndi mkazi ameneyu anali ali pafupi ndithu ndi mtengo woletsedwawo ndiye akuti njoka imeneyi inali kodi mulungu ananena kuti musadye zipatso za munda muno inayamba nkhani ngati yamasewera inayamba nkhani ngati yongocheza inayamba nkhani yosaoneka ngati kuti wina wake ali serious kuti afuna apange chinthu china chake inayamba ngati kuti zongocheza inayamba ngati zosewera ah, kodi mulungu anati musadye zipatso za munda muno ndiye mkazi ameneyu anayankha kuti aa nkhani si choncho anati zipatso zonse zimene zili munda muno tikhoza kudya kupatulapo chipatso cha mtengo umene uli pakati umenewo sitikuyenera kutani sitikuyenera kudya iyayi chifukwa tsiku limene tidzadyero mulungu ananena kuti ifeyo tidzatani tidzafa ndiye chinjoka chimenechi chinanena kuti aa kufa simudzafa iyayi koma ndithu akudziwa mulunguyo kuti Tsiku limene inuyo mudzadye mtengo umenewu, mudzafanana ndi Mulunguyo. Mudzakhala ngati Mulunguyo, wakudziwa zabwino ndi zoipa. Kodi inuyo muona ngati Mulungu mmene amanena kuti musadye za, za, za mtengo umenewu? Iyeyo Mulunguyo sadziwa zabwino ndi zoipazo? Mukuona bwanji? Mulunguyotu amadziwa zabwino ndi zoipa. Koma akufuna inuyono mudzingokhala musamadziwe chani zabwino ndi zoipa. Kotero chipatso chimenechi sikuti ndi chakupha yayi, si chakupha yayi, ndi chabwinobwino. Chimenechi mutadya mukhala ndi nzeru, muzindikira, mudziwa chabwino ndi choipa. Ndipo akuti atabwera maganizo amenewa mwa anthu amenewa, atabwera maganizo amenewa mwa Adamu ndi Eva, anaonadi kuti aa mtengo uwu si woopsa iyayi, mtengo uwu si mmene timaganizira iyayi, chipatsochi si choopsa iyayi, chipatsochi si mmene timaganizira. Kukhala ngatidi nkhani imene akukamba akuluwa ndi yoona, Kukhala ngatidi nkhani imene akukamba akuluwa ndi yosangalatsa. Ndiye Baibulo likufotokoza bwino kuti mtengo umenewu akuti unali wokongola. Zipatso zimenezo zinali zokongola, zinali zosangalatsa, zolakalakika ndi zokoma m'maso. Umati ukayang'ana mtengowo masamba ake, ukayang'ana zipatsozo mmene zimaonekera ndi kumaganizira kuti akuti utadya chimenechi ukhoza kufa, iwe nkumakayikira kuti a koma mmene chakongoleramu chimenechi chikudya n'kufadi a kaya chabwino poti mulungu ananena choncho amatero ndikumadutsa pa mtengo paja ndipo ndikhulupirira kuti ndithu tsiku limenelinso ankadutsa akuoneka nkhope ndithu yosakhutira ndi uthenga umene anaumva kuchokera kwa mulungu kuti chipatsotu chimenechi mtengo umenewu mutati mwadya inuyo mudziwa zabwino ndi zoyipa mutati mwadya inuyo mudzafa ndiye amauyang'ana mtengo umenewu namati koma zonadi chakongolera chipatsochi munthu n'kufa kenako satana amene ali chinjoka chimenechi anapezerapo mwayi nati aa kodi nkhani yake kuti bwanji musadye zipatso m'munda muno ndithu zinachitika kumapeto kwake kwa nkhani adamu ndi eva anadya chipatso chimenechi ndithu uthenga umene unaperekedwa kwa mulungu uthenga umene unaperekedwa kuchoka kwa Mulungu, kunena kuti chipatsochi musadye, chipatsochi musadye, mukadzadya chipatsochi inuyo mudzafa ndithu. Uthengawu umasonyeza ndithu kuti kudya chipatsochi si chinthu chabwino. Uthengawu umasonyeza ndithu kuti mtengowu si chinthu chabwino. Uthengawu umasonyeza ndithu kuti zipatsozi si zipatso zabwino, sizoyenera munthu kudya, sizoyenera kuti ukhale nazo busy. Komano maonekedwe a chipatsochi, maonekedwe a mtengowu Chikhalidwe cha mtengowu chinali chotenga mtima, chinali chokongola, chinali chooneka bwino, ndipo uthenga umene unaperekedwa wokhudza mtengo umenewu sumagwirizana konse. Kukanakhala kuti chinali chimtengo chonyansa, ikanakhala kuti chinali chipatso chonyansa, mwina ngati zipwete zaminga zija akanakhulupiriradi kuti tachioneni mmene chikuonekeramu, chayeneradi kukhala chakupha chimenechi. Tachiwoneni mmene chikuwonekeramu. Chayeneradi kukhala choyipa chimenechi. Koma akuti Uthenga ndi mtengowo zinali zinthu ziwiri zosiyana. Uthenga ndi chipatsocho zinali zinthu ziwiri zosiyana zimene nthawi zambiri Adamu ndi Eva akamadutsa amadabwa kuti koma zinatheka bwanji Mulungu wakongolera mtengowu, chakongolera chipatsochi, kakhale kuti n'chiphe, chikakhale kuti ndichoyipa? Ndadziwa bwanji? Mawu a Mulungu akufotokoza kuti. mtengowu ndipo atamva uthenga umenewu mkaziyu anaona kuti iyayi uku kungali uthenga omveka bwino uthenga ofanana ndi mtengowu uthenga ofanana ndi chipatsochi ndi umene ndikumva kuchokera kwa njokawu mtengo uwudi sungakhale wakupha chipatsochidi sichingakhale chakupha chakongoletsa chipatsochi chipatsochidi sichingakhale choononga chakongoletsa chipatsochi I think zimene zili zoona ndi zimene akunena njokayi chifukwa izizi ndi izizi zimene zikufanana koma abale anga mulungu akanena wanena ifeyo tiyang'ane pa mawu amene mulungu wakumwamba anena zilibe kanthu zimene akunenazo ndi zochitikazo zikusemphana zilibe kanthu ifeyo tichite chimene mulungu wakumwamba akunena Ziribe kanthu zimene Mulungu wakuletsazo zikuwoneka ngati zokoma ndi zosangalatsa, ifeyo tichite chimene Mulungu wa Kumwamba akunena. Ziribe kanthu zimene Mulungu wanena zikuwoneka zoipa ndi zonyansa, koma ngati Mulungu wanena, ifeyo tichite monga mmene Mulungu wanena. Uthengawu ndi chipatsochi zinali zosiyana. Zinali zovuta. Ifenso lero tikumagwa m'mayesero ngati omwewa. Ifenso lero tikumagwa mu chiyesero ngati chomwechi, chonena kuti Mawu a Mulungu akunena zina Mawu a Mulungu akuletsa zina, ifeyo nkumaona kuti koma chimene akuletsachi koma ndiye ndi chokoma. Chimenechidi nkuletsadi zoona ndiye Satana amabwera nati iyayi chimenechi mukhoza kutenga. Ndiye monga Adamu ndi Ivi timalandira uthenga umenewo chifukwa ndi umene umakhala ofanana ndi chinthucho. Iyayi chinyengochi simupita nacho patali, chinyengo si chabwino. komano nkumaona kuti apapa moyo wanga wu suli bwino apapa moyo wanga wu ndikupanikizika apapa moyo wanga wu ndi pa mavuto azachuma komano nditangotere nkungotere ndikhoza kukhala nazo ndalama koma mawu a mulungu akuletsa kuti chimenecho usachite koma chinthuchi nditati ndachichita ndithu ndichokongola chinthuchi nditati ndachichita ndichosavutanso ndipo nthawi zambiri tikumatenga zinthu ngati zimenezi ifeyo ndikumagwiritsa ntchito Ndipo nthawi zambiri tikumayenda mu njira zoterezi ifeyo ndi kumagwiritsa ntchito pokhapokha uthenga umene Mulungu akupereka ukafanana ndi chochitikacho ndi pamene ifeyo timamvera. Mulungu akaletsa chinthu, chinthucho nkumapwetekadi ndi pamene timamva kuti inde apadi mpake Mulungu kuletsa, akuletsadi apa. Koma ngati Mulungu akuletsa chinthu, chinthucho sichipweteka. Ngati Mulungu akuletsa chinthu, chinthucho sichiwawa. Ngati Mulungu akuletsa chinthu, chinthucho sichikubweretsa mavuto. Mulungu akuletsa chinthu, chinthucho chilibe milandu. Ifeyo timaona kuti ndi yosagwira imeneyoyo, sizikugwirizana ayi, sizikukhala bwino. Kuli bwino Mulungu ngati ati aletse, aletse chamavuto ndikale. Zikatero ndiye timayenda naye bwino Mulungu. Chifukwa zimene akunenazo ndi maganizo athuwa ndi zofuna zathu zafanana. Si zonse zimene Mulungu akutiletsa m'masiku athu ano ndi zoipadi ndi zopweteka, zambiri mwa izo ndi zokoma. Ndipo pa chifukwa ichi, ambiri mwa ife tikupezeka tikupanga njira zonyansa ndi makhalidwe onyansa a dziko lapansi chifukwa choti makhalidwewo ndi okoma ndi opambanitsa ndi opititsa munthu patsogolo munthu ukatsatira njira ya mulungu masiku ano ukumana ndi zopsinja zosiyanasiyana amene wasankha kuyendera dziko akumayenda mwaufulu ndi motakata ndi kuchita china chilichonse chimene akufuna ndi mmenensotu zinalili m'munda wa ideni komatu ngakhale anaona chonchi adamu ndi eva adamu ndi eva kunena kuti mtengowu ndi wokongola ndi wokhala bwino ndi wolakalakika sungaphedi munthu uthenga wona ndi umene kunena njokawo akuti atadya chipatsocho zachilendo zinachitika timaona ngati kuti analumphalumpha anaomba m'manja atadya chipatsocho timaona ngati kuti anajowajowa kuti inde ndi zoona kudziwa chabwino ndi choyipa ndi kokoma inde ndi zoona satana umanena zoona inde ndi zoona Njoka umanena zoona tazindikiradi ndipo takhala ngati Mulungu. Ine ndimaona ngati chikhala chonyaditsa koma kuti atangodya chipatso chimenechi anazindikira kuti ali amaliseche. Atangodya chipatso chimenechi anazindikira kuti ali amphawi. Atangodya chipatso chimenechi anayamba kuchita manyazi. Atangodya chipatso chimenechi anazindikira za mavuto awo. Atangodya chipatso chimenechi anazindikira za chipsinjo chawo. Nayamba kudandaula, nayamba kuda nkhawa. taonani tili amaliseche nayamba kudzisakira tsopano masamba ndi kumavala komatu kale izi sizinali chonchi anali kukhala mumtambasale ndi mumtendere ine ndimaona ngati kuti akondwera kuti zachitika zathekadi tadziwa zabwino ndi zoyipa ndipo zili bwino zikukoma koma akuti chinali chochitika chachisoni ndipo chochitika chimenechi chinabweretsa udani pakati pa iwo ndi mulungu abale anga mulungu akanena wanena ngakhale zingaoneke ngati sizikumveka bwinobwino Ngakhale zingaoneke ngati phindu lake silikuoneka, ngakhale zingaoneke ngati zotsatira zake sizingakhaledi zimenezozo, koma Mulungu akanena, wanena, ndipo mawu ake sadzapita pachabe mpaka atachita chonse monga mmene Mulungu wakumwamba ananenera. Izi zinabweretsa udani pakati pa munthu ndi Mulungu wakumwamba. Ndipo akuti madzulo amenewo Mulungu atafika tsopano, mwachizolowezi, kuti ndikacheze ndi munthu mwachizolowezi ndikamuyendere munthu nafika nthawi zonse pamene amakonda kukumana anapeza kuti adamu sakumuona mulungu nayang'ana mmenemo adaona kuti pamene munthu angapezeke sakupezeka anayamba kufunsa adamu adamu uli kuti adamu ananena kuti ayi ndabisala wabisala bwanji wabisala bwanji ayi ndine wamaliseche ndachita mantha ndachita zija munatiletsa zija mulungu anatemberera pamenepo tsopanono pamene tikufika pa nkhani yathuno ya phunziro lathu la mutu walero wonena kuti kodi mulungu amafuna chani kodi mulungu amafuna chani pa genesis 3 verse 22 kumatsika m'munsimu afotokoza kuti ndipodi zinathekadi zinali zoona adamu ndi eva anazindikiradi chabwino ndi choyipa ndipo anakhaladi monga mmene analili mulungu odziwadi chabwino ndi choyipa chimene chinasiyana nchonena kuti mmene mulungu ankafotokoza uthengawo amamuuza ndi kumpasa adamu picha yeniyeni chifukwa mulungu anamuuza adamu zoona kuti mtengo uwu mudzakadya, mtengo odziwisa zabwino ndi zoyipa Ndipo inuyo mukadzadya, mudzadziwa zabwino ndi zoyipa. Komanso chidzabwera china chotsatira, inuyo mukadzadya mtengo umenewu mudzafa ndithu. Imfa ikubwera ngati chotsatira chochimwira Mulungu wakumwamba. Imfa ikubwera ngati chotsatira choswa lamulo la Mulungu wakumwamba, chifukwa mawu akunena kuti kuchita kusayeruzika ndiko tchimo. Kuswa chilamulo cha Mulungu ndiko tchimo. Mulungu akunena zina iwe ndi kuchita zina, limenelo ndilo tchimo. Ndipo mphoto yake ya uchimo ndi imfa. Kotero imfa ikubwera pakusamvera Mulungu wakumwamba. Kotero Adamu ndi Eva Mulungu anaonetsera chinthuchi kuti ndithu inde mukhoza kudya ndikudziwa zabwino ndi zoyipa koma si chinthu chabwino zotsatira zake si zabwino. Satana anabwera ndi uthenga omwe unaonetsera iwo kuti chinali chinthu chabwino chinali chinthu chosangalatsa. Nde Adamu ndi Eva anachimwa ndipo atachimwa Mulungu anati munthu tsopano wakhala ngati ife wakudziwa chabwino ndi choyipa. Tsopano mumve nkhaniyi tsopano Genesis 3 verse 22 kutsika mmunsimu akufotokoza kuti Atazindikirano munthu zabwino ndi zoipa, kumwamba kunakhala khanso, nanena kuti, Tsopano onani munthu wafika kudziwa chabwino ndi choipa, wakhala ngati ife, tiyeni timuthamangitse m'mundamu munthu ameneyuyu, chifukwa m'mundamu munalinso mtengo wa moyo, mtengo wa zipatso za moyo, zimene munthu akadya amakhalabe ndi moyo, zimene munthu akadya amakhalabe ndi moyo. ali olungama ali abwinobwino adamu ndi evi amayenera ndipo amaloledwa kukadya zipatso za mtengo umenewu kuti akhalebe ndi moyo koma pamene anachimwa imfa inabwerano pa iwo pamene anaswa malamulo a mulungu imfa inabwera pa iwo akanapitanso kuti akadye chipatso cha mtengo wa moyo anakakhala anthu ochimwa amthupi lochimwa komano okhala ndi moyo mpaka kalekale ndiye mulungu sanafune kuti zikhale mwa mtundu otero Ananena kuti tsopano munthuyu wachimwa ndipo imfa yabwera pa iyeyo. Akatambasula dzanja lake nadya chipatso cha mtengo wa moyo akhala ndi moyo mpaka kalekale, koma alinso wochimwa. Zimenezozo zisakhale choncho iyayi. Ndiye anapanga pulani tsopano yonena kuti munthuyu tim'thamangitse ndipo anam'thamangitsa Adamu ndi Eva m'munda wa Edeni muja. Atawathamangitsa, sanaimire pompo iyayi. Akuti anaika mngelo kuti adzilondera m'mundamo kuti Adamu ndi Eve asabwerenso kuti akhoza kukadya chipatso cha mtengo wa moyo. Ndipo sanalekere pompo, anatenga lupanga la moto limene limazungulira pa njira yopita ku chipatso cha mtengo wa moyo, konseku kuyesetsa ndithu kuti pavute pasavute Adamu ndi Eva asadye chipatso cha mtengo wa moyo. Amen. Utaona kumwamba kuti Adamu ndi Eva sakuyenera kudya chipatso cha mtengo wa moyo, choyambirira anawathamangitsa, kuwatalikitsa ndi mtengo wa chipatso cha moyo. Chachiwiri, anayika mngelo adzilondera kuti Adamu ndi Eva asadye chipatso cha mtengo wa moyo, ndipo anayikanso lupanganso kuti lidzitchinga njira yopita ku chipatso cha mtengo wa moyo. Ndipo zinathekadi, Adamu ndi Eva palibe nkhani ikumveka ndipo sizinachitike sanadye chipatso cha mtengo wa moyo chimene chikundisangalatsa ndichi chimene chikundipatsa chidwi ndichi kuti mtengo uwu mtengo wa moyo umene kumwamba kutaona kuti mulungu sakuyenera kudya mtengo uwu mtengo wa chipatso cha moyo umene mulungu ataona kuti munthu asadye ndipo kumwamba kunafuna kuti munthu asadye Kumwamba kunapanga zothekera zonse kuti munthuyu chipatsochi asadye. Anathamangitsa kuwaika kutali kwa mundawo. Koma mtengo uwu umene Mulungu analetsa Adamu ndi Eve wakudziwitsa chabwino ndi choipa sanautalikitse ndi Adamu ndi Eve. Ndipo pamene anakauika mtengowu panali pafupi ndi Adamu ndi Eve chifukwa muone akuti mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoipawu anakauika pakati pa munda kutanthauza kuti munthu nthawi zambiri akamayendayenda m'mundamo adamu ndi eva nthawi zambiri akamayendayenda m'mundamo adziudutsadutsa mtengowu adziudutsadutsa bola akanati mwina akausiya chakukona bwezi adamu ndi ivi akukhala chakumbaliku mwina akayenda ndiye kuti akuchita kukautsatira kukona konko koma kuti mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipawu mtengo wa milanduwu mtengo unali wamavutowu anausiya pakati pa munda Adziwudutsadutsa Adamu ndi Ivi, adziwuwona Adamu ndi Ivi, ndipo akuti, Mtengo umenewu unali wokongola ndi wokhala bwino. Koma chikundidabwitsa ine, mtengo umenewu, wopereka mavutowu, osawuyika chitetezo bwanji ngati mmene akuyikira pa Mtengo uwu wa Moyo, umene Akumwamba sakufuna kuti adye? Mtengo umenewu osawuyikira Lupanga la Moto bwanji, kuti lizizungulira mtengowu, kuti Adamu ndi Eve asapeze mwayi owongola dzanja lawo nadya chipatsocho. Mtengo umenewu osawuyikira Mngelo bwanji? Ngati ayikira Mtengo wa Moyo uja kuti Adamu ndi Eve asapeze mwayi odya chipatso chopereka mavutochi, odya chipatso chopereka udani pakati pa munthu ndi Mulungu, odya chipatso chopereka udani pakati pa munthu ndi munthu mzake, ndi chifukwa chani Kumwamba kutafuna kuti Adamu ndi Eve asadye chipatso cha Mtengo wa Moyo kunapanga kuthekera ndipo zinathekadi sanadye. Ndi chifukwa chiyani kumwamba sikunapange kuthekera kumeneku pa mtengo uwuwu mtengo wodziwitsa chabwino ndi choyipa umene unabweretsa mavuto kwa adamu ndi eve mulungu amafuna chani Izi zikusonyeza kuti Mulungu Wakumwamba ndithu amadziwa chimene akuchita. Izi zikusonyeza kuti ndithu Mulungu Wakumwamba anali n'kuthekera konse komupanga Adamu ndi Eve kuti asadye chipatso cha mtengo odziwitsa zabwino ndi zoipa. Izi zikusonyeza kuti Mulungu Wakumwamba anali ndi mphamvu zonse ndi kuthekera konse ndi nzeru zonse ndi kuganiza konse kuti anakafunitsitsadi kuti Adamu ndi Eva asadye chipatso cha mtengo woletsedwawu zinakatheka. Zinakatheka anakawatalitsira mtengowu kukawuikira kutali, ndipo kutaliko anakayikira Mngelo, ndipo kutaliko anakayikira Lupanga, ndipo Adamu ndi Eva sanakapezeka iyayi atadya chipatso cha mtengo umenewu, koma anakawayikira pakati chipatso chokongola ndi chotenga mtima chimenechi. Izi zikusonyeza kuti ndithu Mulungu anafuna kuti nkhaniyi ikhale chonchi. Komano kwenikweni Mulunguyu amafuna chani? Mulungu amafuna chani? mulungu pakulenga dziko lapansi mulungu pakulenga nyama mulungu pakulenga mitengo inafikano nthawi ananena kuti tipange munthu mchifanizo chathu tipange munthu mchifanizo chathu munjira ina tipange cholengedwa china chokhala ngati ndani ife ndipo cholengedwacho chikhaledi chofanana ndi ifeyo. Tikamachiona tidziona kufanana pakati pa ifeyo ndi ichocho. Ndiye chinthu china chimene chili mwa Mulungu ndi chonena kuti Mulungu ali ndi ufulu. Mulungu ndi oyima payekha, akhoza kuganiza zimene afuna kuganiza. Mulungu akhoza kupanga zimene afuna kupanga. Mulungu akhoza kuyankhula zimene afuna kuyankhula. Palibe chinthu, palibe kanthu, kamene kamamupanga control Mulungu. Mulungu ndi oyima payekha, ndi wokhala payekha, akhoza kumapanga china chilichonse zimene akufuna. Pamene nyama ndi munthu ndi Mulungu ndi zosiyana, pamene nyama zakuthengo ndi zina zonse ndi zosiyana, sizili ngati m'chifanizo cha Mulungu. Chotero kumulekanitsa munthu ndi nyama kunali kuti munthu analengedwa m'chifanizo cha Mulungu, ndiye monga Mulungu wakukhala nawo ufulu wochita zimene akufuna, munthunso anamulenga mwakukhala nawo ufulu wakuchita zimene akufuna. Kotero Mulungu anamulenga munthu ndi ufulu oti akhoza kuganiza zimene afuna kuganiza, akhoza kuyankhula zimene afuna kuyankhula, akhoza kuchita zimene afuna kuchita, ndipo akhale monga munthuyo m'mene akufunira. Koma chinthu ichi Mulungu anafunano kuti munthu amene atalengedwe ali mu chifanizo chake, munthu amene atalengedwe ali mu ufulu ochita zimene akufuna, ali ndi ufulu choncho, ali ndi kuthekera kochita china chilichonse chimene akufuna, munthuyu akhale nacho chisankho mkati mwake Chisankho chotsimikizika, chisankho chosasinthika, chisankho chosagwedezeka, kuti ine ngakhale ndiri ndi ufulu woganiza mmene ndingaganizire, ngakhale ndiri ndi ufulu woyankhula mmene ndingayankhulire, koma Mulungu chikhale chinthu choyambirira, Mulungu chikhale chinthu cha namba wani kumumvera, Mulungu chikhale chinthu cha namba wani kuchikhulupirira, Mulungu chikhale chinthu cha namba wani kuchikonda, Mulungu chikhale chinthu cha namba wani chonditsogolera mu zochitika zanga zonse. Ichi ndi chimene Mulungu wa Kumwamba amafuna. Ndi chifukwa chake anasiya dala mtengo umenewu pakati pa munda. Nthawi yonse imene Mulungu amabwera mmunda wa Edeni kudzacheza ndi Adamu ndi Eva, napeza kuti ziri bwino bwino, mtengo uja sunakhudzidwe, mtengo uja sunadyedwe, palibe chomwe chasokonekera, Mulungu amadziwa kuti mulimo mkati mwa Adamu kundimverabe ine. Mulimo mkati mwa Adamu kundiopabe ine mulimo mkati mwa adamu kundikhulupirira ine chifukwa tsiku ndi tsiku nthawi ndi nthawi akumadutsa pa mtengo umenewu ndipo akamadutsa akuuona mtengo wokongola zipatso zokongola akumakumbukira kuti mulungu anati tisadye pa chimenechi munthuyu ngakhale ali ndi ufulu ochita zimene akufuna munthuyu wasankha kundimvera ine ndi kunditsata ine ichi ndi chimene mulungu akufuna kuti ngakhale ifeyo tili ndi ufulu ngakhale ifeyo anatilenga ndi ufulu oganiza mmene tingaganizire oyankhula mmene tingayankhulire ochita mmene tingachitire okonda china chilichonsecho ofuna china chilichonsecho ngakhale tili ndi zilakolako ngakhale tili ndi zikhumbitso komano tikhale nawo mtima mkati mwathu mwaufulu mwathu mosankha tokha kuti Mulungu akhale namba wani, Mulungu chikhale chinthu cha namba wani. Ndi chifukwa chake Mawu a Mulungu, tsiku limenelo Yesu Khristu akufunsidwa kuti, Kodi Ambuye, tatiuzeni, lamulo lalikulu ndi liti? Lamulo lopambana ndi liti? Yesu Khristu anayankha nanena kuti, Lamulo lalikulu ndi lamulo loyambirira ndi namba wani ndi lopambana ndi ili, Udzikonda Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse, ndipo ukatero udzikonda mnzako monga udzikonda iwe mwini. Mulungu, chimene akufuna ndi chimenechi, kuti munthu amene anamulenga m'chifanizo chake, munthu amene ali ndi ufulu wa kusankha, pa ufulu umene ali nawo, pa mtendere umene ali nawo, asankhe iyeyo munthuyo kuti Mulungu chikhale chinthu cha namba wani, kuti Mulungu chikhale chinthu chotsogola, kuti Mulungu akhale patsogolo mu zonse. Ndipo mu chochitika chimenechi, munthu uyu asakakamizidwe ayi, kuti amkonde Mulungu. Munthu uyu asakakamizidwe ayi, kuti amvere Mulungu. Munthu uyu asakakamizidwe ayi, kuti akhale mu zimene Mulungu akufuna. Chikhale chifuniro chake. Ndi chifukwa chake akunena kuti, Umkonde. Kukonda ndiye chilungamo chenicheni, chinthu chochitika chochokera mkati mwa mtima, chinthu chochitika chochokera pa ufulu wa munthu kukonda. Pamene dziko lapansi likapereka malamulo ake, limagwiritsa ntchito mantha. Silimanena kuti, Mukonde boma ndipo mulimvere. Ayi, limanena kuti, Mukapanda kumvera ichi, chilango chake ndi ichi. Mukapanda kuchita ichi, chilango chake ndi ichi. Mukapanda kusunga malamulo a pamsewu awa, chilango chake ndi ichi. Ndipo tikamakhala padziko lapansi, timasunga malamulo a boma pakugwiritsa ntchito mantha. kuopa chimene chitatigwere kuopa chimene chitachitike tikapanda kumvera boma lilibe nazo ntchito kaya tilikonda kaya sitilikonda boma lilibe nazo ntchito kaya ilolo likhala namba 1 kapena ayi koma mulungu ali nazo ntchito iyeyo sagwiritsa ntchito mantha iyeyo sagwiritsa ntchito kukakamiza akufuna ifeyo ndi mtima wathu wakufunitsitsa ndi cholinga chathu chenicheni ifeyo yeniyeni Tili mu dziko lino la mavuto, la mtendere, mu nthawi yokoma, mu nthawi ya kulira, timusankhe Mulunguyo kuti akhale namba wani. Timusankhe Mulunguyo kuti atsogole pa ichichi. Chidzapangitsa kuti ngakhale tili ndi ufulu, ngakhale tili nkuthekera kopanga china chilichonse, kuganiza china chilichonse, zidzapangitsa kuti mu ufumu umene tidzakhalemo ndi Mulunguwo, mu ufumu umene tidzakhale ndi Mulunguwo, simudzapezekanso chakuwawa, simudzapezekanso zowawa. simudzapezekanso mavuto simudzapezekanso uchimo simudzapezekanso milandu simudzapezekanso mkangano simudzapezekanso zomamveka kuti inde kunali nkhondo kumwamba mikaeli ndi amithenga yake satana winanso wadzukanso sikudzapezekanso nkhani ngati zimenezo komano kuti izizi zitheke zikufunika kuti wina aliyense wokhala mu ufumuwo amukonde mulungu ndi mtima wake wonse amukonde mulungu ndi nzeru zake zonse amukonde mulungu ndi mphamvu yake yonse amukonde mulungu ndi moyo wake wonse ngati munthu akonda mulungu mwa mtundu wotere sizingathekenso olo zitavuta mwa mtundu wanji kuti munthu uyu aukire mulungu wakumwamba sizingathekenso olo zitavuta mwa mtundu wanji kuti munthu uyu asamvere mulungu wakumwamba mu dziko limene tikakhalemo mu dziko la owomboledwa mukakhala munthu yekhayo amene akukonda mulungu ndi nzeru zake zonse mukakhala munthu yekhayo amene akukonda mulungu ndi mphamvu zake zonse ndi moyo wake wonse akukonda mulungu kuti akhoza olo kulolera kuti iyeyo afe koma akondweretse mulungu akhoza kulolera kuti olo ineyo ndimwalire koma ndisakangane ndi mulungu ndisadane ndi mulungu ndipo izizi zochitikazi zisachitike pochokera pa mantha koma zichitike kuchokera mu chilungamo zichitike kuchokera mu chikondi Chinthu ichi nchimene Mulungu wa Kumwamba amafuna. Ndi chifukwa chake sanatalikitsire mtengo umenewu kwa Adamu ndi Eve chichitike kuchokera mumtima mwawo, osati kunena kuti palibe mwayi wina uliwonse woti akhoza kuchimwira Mulungu wa Kumwamba, osati palibe mwayi wina uliwonse woti akhoza kukhumudwitsa Mulungu wa Kumwamba, osati chifukwa choti palibe mwayi wina uliwonse akhoza kuchita cholakwa china chilichonse, koma ngakhale pakhale mwayi, ngakhale pasakhale mwayi, mkati mwawo akhale nako kutsimikizika mtima kuti Mulungu ndi Mulungu, mulungu ndi namalenga mulungu ndi wachikondi ndipo mulungu akanena zinthu amatanthauza zimenezozo ndipo mulunguyo amatikonda chifukwa kumwamba kunasokonekera kumwamba kunabuka nkhondo kumwamba kunabuka chisokonezo chifukwa chonena kuti angelo nawonso analengedwa ndi ufulu angelo nawonso analengedwa ndi kuthekera kuti akhoza kuchita zimene akufuna komano mkati mwa iwo munalibe kutsimikizika mwa kukhulupirira mulungu wakumwamba chifukwa chake lusifala anakwanitsa kuwanyenga Kuwapusitsa chifukwa analibe chitsimikizo cha Mulungu wa kumwamba. Satana anali kunena monga mkanenera ndi izi zosemphana ndi zimene Mulungu wa kumwamba akunena. Ndiye nawonso amaona kuti kukhala ngati za nzeru ndi zopatsa moyo, za nzeru ndi zosangalatsa, za nzeru ndi zinthu zabwino ndi zimene Satanayo akunena. Pamene tayamba kumkayikira Mulungu wa kumwamba, pamene tayamba kukayikira zimene Mulungu akunena, ndi pamenetu pamayamba kubwera mavuto mu ufumu wa Mulungu. Kotero Mulungu akufuna kuti tiri ndi ufulu choncho woganiza zimene tingaganize, wochita zimene tingachite, koma tikhale namo mkati mwathu mwa kukhulupirira Mulungu wa Kumwamba, mwa kudalira Mulungu wa Kumwamba, mwa kumukonda Iye ndi kumumvera Iye mu zonse. Kotero mu Ufumu umenewo, Mulungu wa Kumwamba anachipanga ndi kuchikonza kuti wina aliyense wokupezeka mu Ufumuwo akhale wokonda Mulungu ndi moyo wake wonse ndi mphamvu zake zonse, kunena kuti pa ichi sizingadzathekenso kupezeka mavuto. Ndi chifukwa chake Mulungu anaona kuti ndi kudzera pulogalamu iyi yokha, ndi kudzera mu chochitika ichi chokha zingatheke kukhala ndi munthu amene ali m'chifaniziro cha Mulungu, kukhala ndi munthu amene ali ndi ufulu wa kusankha, kukhala ndi munthu amene akhoza kuchita m'mene angachitire koma kukhala naye munthuyo akumvera Mulungu, kukhala naye munthuyo akuopa Mulungu, kukhala naye munthuyo akutsatira Mulungu. Ndipo Mulungu anayionadi programuyi kuti ndiyoyenda ndipo ndiyotheka, ndi chifukwa chake akunena bukhu la Chivumbulutso kuti ndipo mdziko limenelo, ndipo mmoyo umenewo simudzapezekanso chiwawa, ndipo mudziko limenelo, ndipo mmoyo umenewo simudzapezekanso chinthu chakudetsa. Anayiona Mulungu kuti ngati munthu aphunzitsidwa, ngati munthu azindikiritsidwa, ndipo apanga chisankho ndi kukhazikika mu chisankhomo, Kukonda Mulungu ndi mtima wake wonse ndi nzeru zake zonse ndi zotheka kukhala mu dziko la mtendere, ndi zotheka kukhala mu dziko la chiyero, chiyero chosasintha nchodzakhala muyaya. Kotero chimene Mulungu akufuna nchonena kuti inu ndi ine amene tili ndi ufulu wosankha, amene tili ndi ufulu wochita chimene tikufuna, mu ufulu wathuwo, mu kuthekera kwathuko, mu maganizo mwathumo, Mulungu akhale patsogolo, Mulungu akhale chinthu cha namba wani. Ndipo dziko linoli limene tili kukhalali ndi dziko labwino loyeseramodi munthu pa china chilichonse chimene munthu angayesedwe. Timakumana ndi moyo wokoma, wopambana umene sitinauonenso. Timakumananso ndi moyo wa mavuto, mavuto opweteka amene sanapezekenso. M'moyo unowu, mu dziko linoli m'mapezeka china chilichonse chimene munthu angamuyesere. China chili chonse chimene munthu angasinthire maganizo pa za Mulungu, tili nawo moyo okondwa ndi osangalala oti tikhoza kusintha ndikusiya kumvera Mulungu kuyenda njira zathu. Timakumana ndi moyo wopweteka, moyo wa mazunzo oti tikhoza kusintha osamveranso Mulungu. Moyo wina uli wonse umapezeka pa dziko lapansi. Ndiye Mulungu akufuna kuti mu moyo umenewu, kaya tikukondwa, kaya tili m'mavuto, kaya tili mu chipsinjo, koma zionekere kuti munthu uyu akukondabe Mulungu. Ali mu mavuto, akukondabe Mulungu. Ali mu mtendere, akukondabe Mulungu. Ndi chifukwa chake timayesedwa mu nthawi ya mtendere, timayesedwa mu nthawi yokoma, timayesedwa mu nthawi ya chuma, timayesedwa mu nthawi ya ndalama, timayesedwa mu nthawi ya mavuto, timayesedwa mu nthawi ya umphawi, timayesedwa pa kukhala andende, Kuti zionetsere kuti kodi mu nyengo zonsezi munthuyu akukondabe Mulungu, akulemekezabe Mulungu, pamene tapambana mu zimenezi mpameneno Mulungu amadziwadi kuti inde ndalenga munthu mu chifanizo changa ali ndi ufulu wakupanga zonse ndipo uyuyu kumutenga ndikukamulowetsa mu ufumuwo ufumuwodi ukakhala wa mtendere Mulungu chimene akufuna mu zonse zimene tikupanga Mulunguyo akhale number one Mulunguyo akhale patsogolo ndipo ndizotheka chifukwa ndi udindo wathu ndipo iyeyo Mulunguyo adzingotithandizira kuti zimene tafunazo, zimene tasankhazo zikwaniritsidwe chifukwa pa ife tokha tikukhala mu dziko lovuta, tikukhala mu dziko la mdima sitingazikwanitse koma chifunirocho ndi cha ifeyo anthufe koma mphamvu za kugonjetsa ndi kupambana ndi za Mulunguyo. Ifeyo tingolimba mtima ndi kutsimikizika kuti ndimvera Mulungu mu zonse, nditsatira Mulungu mu zonse, ndikhala wokhulupirika mu zonse kaya ndi m'mavuto kaya ndi mtendere. kaya zikumveka kaya sizikumveka kaya zikupereka ganizo kaya sizikupereka ganizo kaya ntchito yitha kaya siyitha kaya tikumana ndi mavuto kaya simavuto kaya bizinesi yigwa kaya siyigwa mulungu akondedwe akhale patsogolo amveredwe chimenecho nchimene mulungu akufuna munthu ali ndi ufulu wakuchita chimene akufuna wali ndi ufulu wakusankha chimene akufuna koma munthuyo asankhe mu ufulu wakewo kuti mulungu chikhala chinthu cha namba 1 mulungu chikhala chinthu cha patsogolo Mulungu chikhala chinthu chimene iye achiope ndi kuchinjenjemerera moyo wake wonse. Mulungu, ichi nchimene akufuna. Ndi chifukwa chake mtengo uwu sanautalikitse. Kukhulupirika kwa Adamu kusakhale osati chifukwa choti chokhumudwitsa chatalikira, koma chifukwa choti ngakhale pali chokhumudwitsa, koma munthuyu akukakamirabe Mulungu Wakumwamba. Ichi nchimene Mulungu Wakumwamba akufuna. Ndi chimene anachichita kwa Abrahamu, kuti ngakhale mwana anali yekhayo, amamuuzabe kuti umpereke mwana wakoyo nsembe. kuti aone kuti kodi kwa Abrahamu ndine namba wani, ndipo anazindikiradi kuti kwa Abrahamu Mulungu anali namba wani, anamutcha Abrahamu wolungama, anamutcha Abrahamu wokhulupirika. Chimenechi nchimene Mulungu wakumwamba akufuna. Tikumana ndi mayesero osiyanasiyana, akuyesa kuti kodi tatsimikiziradi mtima Mulungu ndi namba wani. Izizi zimene zikapange dziko lokhala la mtendere. Mulungu sadzatenga ufulu wathu wakuganiza mulungu sadzatenga ufulu wathu wakusankha mu dziko limenelo koma akufuna tili ndi ufulu choncho tikakhale kuti mulungu ndi namba 1 wathu mu zonse titseke maso tipemphere oyera ndi olemekezeka ndinu mulungu zikomo pakutiphunzitsa ndi kutidziwitsa chimene inu mukufuna kwa munthu kuti munatilenga mchifanizo chanu wakuyima pa yekha ndi wakuganiza za yekha ndi wakuchita za yekha koma muichi chimene mukufuna ngakhale tili ndi ufulu onsewu koma ifeyo mulungu tikasankhe kukukondani inu kukumverani inu ndi kukutsatirani inu mu zonse Tipatseni Mzimu wanu mutitsogolere munjira iyi yonse kufikana kuchipambano. Mudzina ndi mphamvu ya Kristu Yesu tapemphera. Amen. zikomo mulungu kuti munali pamenepo kugawana limodzi mawu a mulungu munali ndi ine evangelist lesa mponda kuchokera ku itc ministries ngati mungafune ena